Mwadzuka bwanji anzathu ayi sitichedwa tipatseniko ka update lero ah, okhudzana ndi a Mutharika president wa dziko lino why chifukwa tinayendera limodzi right from the beginning mmene ankachoka ku Lilongwe kukafika ndekuti kumwera Then no I think ndi ya nzeruso kuti tipasane ona kuti the guy has arrived again in the central region munthu uja wabweleraso ndekuti ku chigawo cha pakati ndetu linali dzulo limenelo mmene mukuonera ndithu mu chithuzimo ananyamuka kuchoka ndekuti no ku sanjika cha ku Blantyre uko basitu kumabwelera ndekuti ku Lilongwe Anadzaima of course cha pa Balaka po kuwapatsako moni anthu komanso kunali kwambiri ndekuti no kuwalimbikitsa anthu ena ndiye no kumeneko kukhala ngati kuwamema kuti no akavotere ma candidate a dpp pa chisankho chomwe chikubwera makamaka m'madera amene mukuchitikanso zisankho kachikenanso mwinamwina zinalephereka zinthu sizinayende bwino ndiye akupanga zisankho akuti akavotere ma candidate a dpp ya kuchoka pamenepo kunalinso kuwathokoza anthu kuti no anampatsa voti Vote imene ija inali nde kuti no chitsimikizo chonena kuti no iyayi amukhulupilira munthu uja nde anthuwo poyika chikhulupiliro mwa iyeyo nde kuti no kuwathokoza pa ntchito yopambana imeneyo from there ndi zoti no amaperekaso nkhani zokhuzana ndi zakudya of course kuchoka pamenepo anazafika nde kuti no ku Lilongwe kumeneso kunali Kuwafika no tsopano ku destination imene amapita, malo omalizira amene amapita, ndekuti kunalinso kuthokoza anthu kumeneko, iyayi zikomo kwambiri, chifukwa chonena kuti chani, chifukwa choti no inuyotu ndizoti munandivotera, komanso munavotera ndekuti no ma MP atatu a dpp ku chigawo cha pakati makamaka ndekuti cha ku Lilongwe ko, komanso ndekuti kunali ndekuti notu kuwalimbikitsa anthu kuti no. Kukubweranso chisankho I think ku Bwaila constituency kumeneko mukavoterenso chani MP wa dpp ee zimenezo ndi zofunikira kwambiri and I was asking myself ndimadzifunsa mafunso kuti chifukwa chani a Peter Mutharika akumenya kampeni kumenyera kampeni ma MP a chipani cha dpp mm. why tena zono zono okay i think ngati no ali ndi ma mp ochuluka meaning ziganizo zimene azipanga ndi kuti ku Parliament kuja zizikhala zosavuta kuti no ziduse ziganizo zomwe no ndakuti mbali ya boma ikupanga chifukwa ndekuti no ziganizo zimenezozo ndi zozipangisa kuti bomali lipange shine liwale kapena ndi kuti no likhale ndi kuti no mwina make Liwonedwa ngati lofoira. Nanga ziganizo zawo sizikukumana ndi zokhoma kwambiri mpaliyamenti muja, ikafika nthawi yovota, ma MP awo ndi ochuluka, nde kutino azivota ziganizo zija nkumadutsa, nde kuti zikatero zikagwiridwa uko. Koma ngati ziganizo zija zikuletsedwa mpaliyamenti chifukwa chototi ma voti awo achepa, nde kuti chani? Nde kuti ziganizo zizikanika kudutsa, and zikalephera kudutsa choncho, zikutanthauza zonena kutino boma likapanga zinthu zimene silimafuna kupanga nde zimenezozo zimene zingapangitso zoti boma lija lilephere mu zochitika zake nanga si nde kuti ziganizo zake zikulephera kuti zipangidwe ee ziganizo zimene aku, akupanga iwowo akuboma kulephera kuti no azipange implement chifukwa choti kuja ku parliament nde kuti no aziletsa nde pajatu malamulo ndi malamulo parliament ikakana kuti ayi izi sizikudutsa sizimadutsa iyayi Anyways uh, tikambeno apano kunena kuti no anakambaponso nkhani zokhuza kuti ena akundifunira ine nditamwalira chani komanotu kunali anthu kunjaku achina TB Joshua ankafuna ine ntafa komano anapezeka kuti anatsogola ndiwo iyayi tisafunirane zoyipa chani chani inetu ndilipo ndipo ndilipo kuchoka panopa mpaka kumakafika 2030 ndekutino inutu mpakana tu Ngati mundifunira zoipa, ayi ndekuti mpakana mtima wanu uphulika chifukwa nde tino mupsya mtima, mtima kufufuma mpakana udzaphulika chifukwa zono tino ineyo ndinakalipo mpakana 2030 working ndikutumikira Malawi. Ayi tikambeno za point imeneyi. Magaye nonse amene mmaonera Justin Tech Malawi, Malawi Trends, Hey, maphuzo anu onse amene munatukwana so we read them tinawerenga ndithu eh, maphuzo amene ankabwera kwa ine onsewo ndithudi ndati anafika kunyumba kwake kumene ankafunika kuti afike malingana ndi kufuna kwanu eti yeah chifukwa ndithu ndinatukwanidwa osati masewera so i thought it, it was wise kuti tisakhale sakhale pansi ndikumayankhana zimenezo yeah. Iyayi anthu atukwana maphuzo pachakuti pako iwe chanichani anthira kuwiri iwe I'm like hey koma hey, ku- kulitu zinthu tete eh, na- natukwanidwa nde it's fine it's fine it's fine akuti iwe ndi amene umapanga ro advocate kunena kuti no Peter Mutharikayo akuti wamwalira akuti ine ndi amene ndimayankhula zimenezo so i understood kuti that's it anthu timamva mosiyana Hey, chifukwa chonena kuti no ine ndinabweretsa kuti kunja kuyenda mphekesera zoteretu ma guys eh? ndipo inu akuboma inu makamaka achina Namalomba inu bwanji simukuyankhulapo kanthu you're supposed to come ndikuza ndikuzapeza kuti no mwatsutsana ndi mphekesera zimenezi kuti anthu adziwe chilungamo bwanji mukugona inu eh? Ntchito yanu ndi kuma, kumayankha zimenezi ngati zakupeza kuti zafika poti mpaka zikugwedeza dziko, inuyo muziyankha kunena kuti iyayi izi izi izi ndi zabodza izi. Nkhani zoona ndi zoona kuti munthu uyu tu ali kwakuti kwakuti and very soon muona zithunzi zake kapena muona ma video ake akhala akupanga zotere zotere, mukatero mukhala mwazipha tu ndekuti mphekesera zija Anthu nde kuti kunja kuno aziwa zoona ndipo ajawa amene amakamba nde kuzonena kuti iyayi eh a president zili motere motere amphekeserawo azachita manyazi. Kuthana ndi mphekesera timapanga choncho kusiyana ndi kungokhala. Chifukwa chonena kuti ine ndinayankhula zimenezozo so i had to be insulted tene na- nalandira maphuzo osati masewera nalandira maphuzo like, ah, kodi magayi munamvesera bwino bwino maodiyowa kapena mwina mwake mwangolowa ndi zimene mukuona anonso pano eh? chifukwa ndekuti mukakaona kaya ndi makapshoni amene munaona zimene tinalemba pamene paja zinali zonena kuti ko- kodi no Peter Mutharika Ayi, akuti Peter Mutharika sizili bwino kodi funso tu limenelo chilungamo ndi chiti no Makapshoni athu amakamba choncho. Chilungamo ndi chiti no. Anthu akuti kuti Peter Mutharika sizili bwino. Chilungamo ndi chiti no. Funsotu limenelo. Koma nde kuti ena powerenga akuti ife nde kuti tikulemba zoti Peter Mutharika ee sali bwino adwalika chani ndetu kunali kuthira maphuzo kuti ee amwalira ndi amako ee chani chani ee. akuluakulu ayi momwemo nkhani yake ndi imeneyo so uh, kwa amene mukufunabe kupitiriza kutukwana uh, feel free mukhoza kutukwana komano ine i don't just like eh, makamaka apapa pati nthawi timakhala tukwana na live zinakhala zabwino koma apapa mukamatukwana na mukamatukwanapo ndi zoona kuti ndekuti channel chathu mmakhala mukuchiika ndekuti no pachiopsezo kuti akhoza kuchichosa akachichosa zomwe zizachitika ndi zani ndekuti sitizaonanaponso pano mwaiona ndekuti sitipasiranaponso nkhani ya komano whatever the case is ifeyo tingonena zonena kuti a Mutharika tiwafunire zabwino zonse and as we have been always wishing him well takhala tikumufunira zabwino zonse eh, despite kunena kuti no anthu ayankhula zotani kaya kumana ndi zotani eh, komano the guy has been standing and he Chimene timamufunira zabwino zonse mkulu ameneyi ndi zonena kuti no, iyeyotu apitilize kugwira ntchito yotamandika imene akutani, akugwira. Paja amakamba zonena kuti yayi munkagona ndi njala pano mugonanso ndi njala ya fanzi yambiri siigona ndi njala. Sitinganene zonena kuti zonse ndekuti zili bho bho chani chilichonse chili bwino bwino ayi komano zinthu. mbali inayake zakonzeka ngati za njala eti anthu sopano sakudyaso chitedze anthu sopano sizoti akuti akuvutikaso anthu akupezeka kuti akudya basi no ndikumakhalaso ndi mphamvu zomapanga kumapeka mphekesera ndi mphamvu zimene zongotanthauza zoti anthu akhuta anthu akakhutatu amapanga zimenezo what do you expect anthu akakhuta amapanga no zawo zofoila so at least akukhuta tizingoyamika zedi nde timamufunira zabwino mkulu ameneyi ndikumampempherera ifeyo zolinga zathu zimakhala zonena kuti iyeyi apitirizebe kugwira ntchito yotamandika imene akutani akugwira so the best uh, president we wish you well yeah so continue doing the good work tiyambe choncho lero magaye as i've been down n- nadwalika makamaka zimfine ndi zani zoterozo plasinso mabizi ena ndi enaso I'm back I'll try my best tiyesetsabe eh, kuti mwinamwake tiyendere limodzi akutitu
kuno ku central region DPP woye sitifuna zimenezo eh anthu ena akunena zosiyanasiyana ine ndilibe nawo ntchito ena analephera ena ali dis, dis, disgruntled ndi ali ndi mkwiyo kwambiri chifukwa kuti akuli mkulukuta moyo abwera anthu acheweya ndipo ndiye ine ndili pano ndili pano mpaka 2030 kuchoka apo 2030 dpp ikupitirira ena aja akunena zosiyanasiyana kuti iye wafa akudwala afa ndi iwowa ati afa by december wina wa ku nigeria enanso wakonkuno koma amene ananena zimenezo wa ku nigeriayo mukuziwa kumene ali ali 6 feet down ine ndili pano ndiku- ndikupuma mpweya pano clean air clean oxygen iye akupuma mpweya padothi 6 feet down anapita choncho tisamafunire anthu zoyipayi ona serious note tayamba kukonza dziko lino monga mwa chakudya chakudya aliyense ali ndi chakudya palibe amene aku- akudya pakali pano a- akudya nga nyika pali amene akudya nyika kapena chiteze tonse tikudya he katatu kanayi ukafuna kasanu komanso nkhani ya mafuta tikonza muona posachedwapa kuti ndithu mafuta asopano afika nyamala kudaye magaye muno ali kuti ama 243 magaye muno ati fwa fwa fwa fwa magaye muno afika kumeneko koma dziko na- na- napeza kuti linaonongeka kwambiri Lita- lita- litavunda kwambiri monga misewu lero ndachokera ku Blantyre uko zomvetsa chisoni kwambiri 6 hours ndi pansewu kuti bububu zomvetsa chisoni kwambiri koma ine ndikutsimikiza kuti mwana where's Jappie uyu Jappie ye Jappie Mhango wandichita promise ngati simuchita December ndikusacha ndetu tithanadwe tithanadwe I know you are a very hard working minister.